ala min ye rabul mashrikaini wa rabul magribaini diɲɛ sereke naani masakɛ ala min ye le Dieu de tous les côtés ye ala min y'a yɛrɛ tanu tuguni n'a ko ko tabaraka yasmu rabika zil jalali wal ikram ka barika da ale ala yɛrɛ ye masaba in ale de ni bonya ka kan ale de ni bato ka kan A n'an bɔra yen an bɛ sɔrɔ ka sɔli kɛ an kuntigi Muhamadu rasululahi kan salalahu alehi wa salam Ala ka nabi ɲuman Ala ye kira min ci wa ma ala rasulula ilal balagu donc ale Ala ma kira ci foyi la ka na adamadenw la hakili lajigin ale Ala la ka Ala ka sira yir'u la ɲuman ni juguman k'o yir'u la kira min ni ala yɛrɛ y'a tanu kosɛbɛ k'a tando kosɛbɛ k'a majamu ka tɛmɛ a ka kira bɛɛ lajɛlen kan ka tila k'a suwazi k'a kɛ kiraw la kuntigi ye ani diɲɛ bɛɛ kuntigi ani diɲɛ sababu ani lahara jɔ don kɛnɛ kan kira min bɛna taa jɔ tuguni ka anw kunmabɔ lahara kɛnɛ kan ala k'a yira ala la ala kana ninnu minɛ u ka kɛwalew ma ala ka ala deli ka an defansi ta ka repêcheliw kɛ walasa an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don arijana kɔnɔ cogo min na n'o kira ba in ni a ka hɔrɔnya n'a ka tilennenya n'a ka laadiriya n'a jɛɲɔgɔn n'a teriw ye tɔgɔ dɔ ta ka d'a la ko al-amin ko le digne de confiance ko dannayatigi sabu ka d'a kan dannayamɔgɔ kun don a kun bɛ kilennenya kilennenya kun b'a la laadiriya kun b'a la i kun b'i ka fɛn kalifa kira min na san kɛmɛ i bɛna a sɔrɔ a b'a nɔ la foyi tɛ bɔ a la o kira in de ko don ala yɛrɛ ye a laɲini tuguni an silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ an ka sɔli kɛ kira in kan an ka sɔli a kan sabu ka d'a kan o sɔli min bɛ kɛ kira kan o sɔli in ka di ale ala ye sabu ka d'a kan bato tɛ yen n'o y'a sɔrɔ kira yɛrɛ tɛ min na sabu ka d'a kan n'i ko k'i b'ale ala sɔrɔ f'i ka tɛmɛ o kira ka sira fɛ n'i ko k'i b'ale ala sɔrɔ f'i ka k'ale ka kira fɛ ala tilala ka o kira tuguni k'o tanu kuranɛ kɔnɔ ka nin sɔli k'a kan n'a ko ko inna laha wa malaikatuhu yusaluna ala nabi ya ayuha lazina amanu salu alayhi wa salim tasilima certes Dieu et ses anges ont béni le prophète Mahomet paix et salut sur lui ô vous qui croyez priez-vous pour lui et accordez-lui le salut ko tiɲɛ don ale ala n'a ka mɛlɛkɛw jɛra ka sɔli kɛ kira kan ko aw minnu fɛnɛ dara ala la ka limaniya ala la

n bɛ n lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ ka n lajɛ minnu bɛ ka n lamɛn mali kɔnɔ mali kɔ kan n bɛ bɛɛ lajɛlen fo denmisɛn ni maakɔrɔba n bɛ bɛɛ lajɛlen fo o tuma aw bɛna mɔgɔ min lamɛn sa o ne bagaraji musa denkɛ mori tarawele ye bagaraji musa tiɲɛ ta ba bagaraji musa denkɛ fɔlɔ n y'o de fɔ n y'a mɛn tɛrɛn a kunkolo don ne de y'a bɛɛ lajɛlen ye o tuma n ka bi walada bɛ jumɛn kan n ka bi walada bɛ hakilina jigin kan hakilina jigin jumɛn ko don hadamadenw an ka hakili jigin ala la hadamadenw an ka an nakun dɔn diɲɛ in kɔnɔ an k'o ɲɛɲini k'o dɔn an ma na foyi la diɲɛ in kɔnɔ yan ni ala batoli tɛ an ma na foyi la diɲɛ in kɔnɔ yan ka hakili jigin ala la an ma na foyi la diɲɛ in kɔnɔ yan ni bato tɛ o kama ala yɛrɛ ko ten wa ma kalaktu jin illa liyabuduni donc ale ala ma adamaden ni jinɛ da foyi kama ni ale ala batoli tɛ donc an nana o de kama an kana ɲinɛ an nakun kɔ an ka nakun ɲini k'a dɔn diɲɛ in kɔnɔ yan diɲɛ maa minnu ye diɲɛ ta ka diɲɛ kɛ ko wɛrɛ ye a sini an bɛ taa ala sɔrɔ an yɛrɛ o kama n ka bi walada bɛ jumɛn kan adamaden ka hakili jigin ala la an ka arapeliw kɛ ala la an ka zikuruw kɛ ala la ala ma an bila foyi la dunyatigɛ in kɔnɔ n'o tɛ kuranɛw ni linjiliw ni tawuretaw bɛɛ nana ka na an ladi ka an hakili lajigin ka sira tilennen ni sira ɲuman yira an na ka tila ka sini ladilikanw fɔ an ye tuguni fɛn minnu bɛna kɛ sini k'a bɛɛ fɔ an ye walayi mɛ o bɛɛ la an ma ala ye an t'a ɲini ka ala ye fɛnɛ paseke ala ko aw minnu bɛ d'ale la ka sɔrɔ aw ma ale ala ye aw de ye ala jɔnw ye paseke ale ala tɛ dɔn ale ala tɛ ye ale ala ka dɔnni n'i bɛ fɛ ka ale ala dɔn n'i tɛmɛna ko ale ye kelen ye n'i bɛ fɛ ka n'i tɛmɛn'o kan i kafiriyala k'a yira k'a fɔ ko ala ye kelen ye o de ka di ala ye sabu ka d'a kan ala yɛrɛ ye an kuntigi muhamadu rasululayi salalahu alehi wasalam wagati min na kafiriw nana ka na a ɲininka ko mahomet paix et salut sur lui kisi ni nɛma b'a ye ko i kɔni nana ni ala min ye ka n'a yira anw na yan anw tɛ i ka ala in dɔn anw ɲɛ t'a la boli minnu b'an bolo an bɛ ala minnu bato an ɲɛ b'u la u bɛ hɛrɛ k'an ye an n'u bɛ kuma an bɛ maga u la donc e nana ni ala min ye anw t'a sugu dɔn i bɛ se k'i ka ala in définition fɔ an ye wa o yɔrɔ bɛɛ ala sɔrɔla ka wahyu jigin jibirila jiginna ka na ka na kuma kira fɛ

fɛn ma bɔ a la wa fɛn tɛna bɔ a la a b'a ka masaya in na badabada wa a ni bato de ka kan fɛnɛ a banna ko n'i tɛmɛn'o o kelen kan ko ka ko wɛrɛ ɲɛɲini ale ala la i kafiriyala donc ala ye kelen ye an tɛ ala ɲini k'a dɔn an t'a sugu ɲini k'a dɔn an minnu limana an minnu ye dara ala la an b'a yira dɔrɔn ala ye kelen ye o ala min ye kelen ye n'o de y'an da n'o de ye diɲɛ da n'o de ye diɲɛ fɛn bɛɛ da an ka ɲi ka o ala in de ka laɲini ɲini k'a ka yamaruya ɲini k'a ka sariya ɲini a ka volonte n'a ka kow ye jumɛn ye a n'a ka baara laɲininenw an adamadenw fɛ an ka ɲi k'olu de ɲini mais a m'a fɔ k'an k'ale ɲini ko k'ale suguya dɔn dɛ a ka laɲini a ka a bɛ fɛ adamadenw ka minnu kɛ i m'a faamu donc adamadenw ka ɲi ka taabolo jumɛn ɲini kiraw cira ka na olu baara ninnu de la donc ala y'o de fɔ wa ma ala rasulu la ilal balagu ale ma kira ci foyi kama dɔwɛrɛ la ci lase kɔ kira ninnu bɛɛ cira ten ka na de u ma na u yɛrɛ ka kuma dilan u ma na foyi ala ye min f'u ye u nan'o de fɔ u n'o de seginna ala ma fɛnɛ donc mission tɔ ye jumɛn ye anw hadamaden minnu ladira donc le prophète mahomet paix et salut sur lui lui il a clos la révélation avant la fin des temps donc ale de nana ka na ala ka ci lase ban dugukolo kan mais ala ka ci lase banni dugukolo kan an kuntigi muhamadu rasululayi fɛ salalahu alaihi wasalim a taatɔ ko ten donc ale ka mission il est accompli donc moi je ne suis qu'un donateur et je suis un partant donc ne nana ka na dili de k'aw ma ne ye seginbaa ye donc a tilala ka mun ajouter n bɛ taa ka kuranɛ ni hadisa to aw bolo yan tila k'a yira tuguni aw aw kɔfɛ tuguni maa min bɛ hali bisimila aramani dɔn n'a ta a expliquer adamadenw ye k'a kɔrɔfɔ mɔgɔw ye ka to ka jihadi kɛ jihadi tɛ ka taa bombe fili mɔgɔw kan ka taa mɔgɔw fɛngɛ non non non nin bɛɛ jihadi de ye ne filɛ ka nin min kɛ internet kan nin ye jihadi de ye ka mɔgɔw lasɔn ala ye ka mɔgɔw la convaincu ala ye ka mɔgɔw la convaincu k'u bila sira ɲuman kan nin ne ye jihadi ye kira ye nin le laɲini a tagalen o tuma silamɛ jamakulu jamaw ne ka nin video in y'a bila de n fana bɛ jihadi de la ala ye n ka jihadi tɛ ko n ye jihadiste ye ko n ye extrémiste ye fɛnkɛ radicalisme tɛ n ye ka bombe fili mɔgɔw kan ka taa mɔgɔw jagoya don silamɛya la non i bɛ mɔgɔw la convaincu k'u bila Ala ta sira kan i bɛ mɔgɔw la convaincu cogo o cogo k'u bila Ala ta sira kan donc i sera ka a kɛ cogo o cogo i da la ou bien ka plan ɲini pour que a bɛ se ka kɛ nin bɛɛ de ye jihadi ye mais a ma f'i ka taa bombe fili mɔgɔw kan a ma f'i ka mɔgɔw wajibiya fɛnɛ k'a sama jagoya k'a don silamɛya la. ala y'o de fɔ kira ye an kuntigi muhamadu rasululayi sallallahu alaihi wasallam a ko fazakara ina zikira tanfawul muminuna donc muhamadu a fɔ adamadenw ye u k'u hakili jiginni ala la tanfawul muminuna sabu ka da kan hakilinajigi de bɛ mumini nafa donc e ma na foyi la dugukolo kan n'o tɛ o e nana dege na ka na baara ɲuman kɛli la e ma na ka na dɔwɛrɛ diɲɛ diɲɛ ja ni diɲɛ fɛn ninnu donc diɲɛ masirila Dieu a enjolivé le monde a y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu imurana kɔnɔ ten cogo la donc sitanɛ bɛ se ka an pousser ka diɲɛ diyaɲew donc o ye sitanɛ kow ye diɲɛ diyaɲew n'a nege n'a a a hɛrɛ ninnu minnu minnu b'an pousser ka bɔ ala ta la donc o ye ala ala yɛrɛ de y'a masiri mais sitanɛ de b'an pousser k'an bila o la donc ala ni sitanɛ bɛ contradiction na ɲɔgɔn ye diɲɛko in na mais u n'a sɔnna ni ala sɔnna ma wajulu nataw la n bɛ don sitanɛ ka kɔnti kɔnɔ a ye kalikan minnu fɔ ala ye ɲɔni diɲɛ wuli cɛ a bɛ diɲɛ bila o hakɛ la donc ala fana n'a bɛnna kuma min kan ni ala sɔnna ma n bɛn'o fɔ n lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye ani n lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen ye video n'a nataw la n ka bi video kɔni bɛ min kan hadamadenw an ka sabali an ka hakili jigin ala la hadamadenw an ka sabali an ka an ka nakun dɔn diɲɛ in kɔnɔ yan an k'an ka devoir dɔn an k'a dɔn k'a fɔ ko don dɔ la i bɛna taa ka t'i da i kininkɛrɛ kan dugukolo jukɔrɔ yɛlɛmacogo t'i ye hali n sɛgɛnna yan n kɛrɛ kelen kan yan o t'a la i ni fɛn jumɛn bɛ taa i ye tenbinni min kɛ ala ye i ni fɛn jumɛn bɛ taa ala ye laɲini min f'i ye kuranɛ kɔnɔ ala y'a kɛ fɔ ka kan ka kɛ cogo min na i y'a kɛ ten i n'o de bɛ taa n'i m'a kɛ ten fana i ni ɲangata bɛ i dayɔrɔ la yen fo ka taa se alikiyama jɔn don kɛnɛ kan o tuma i k'i nakun dɔn wagatinin kunkurunnin dɔrɔn de don

an ka tugu ale ala la a ka alliance an kana an ka jɛ a an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ma a y'a préciser dɛ n'an tu n'an farala ɲɔgɔn kan sisan donc ale ye ala de ye chef ye donc an b'ale ka laɲiniw kɛ an b'an kilen ale ye a ye minnu fɔ an b'olu kɛ donc an kana kɛ a ma fitiriwale a fɛnɛ ti k'a ma fitiriwale ye donc hadamadenw an nana nin de kama an nana baara ɲuman kɛli de kama kira ninnu nana n'a ye cogo min na an k'olu ka siraw ta u y'a fɔ cogo min na ka taa an k'o ta silamɛya in nana cogo min na ni ala sɔnna a ma silamɛya in nana de ko an ka jogo kilen an ka seli ala ye an ka jihadiw kɛ ala ye jihadi kɔrɔ ti dɔwɛrɛ ye i balimakɛ silamɛ min bɛ yen n'o y'a sɔrɔ a bɛ sira jugu kan a nɛgɛn i ka a bila sira ɲuman kan a k'a da don ko la ko min bonya bi ko min na ala ye nin de fɔ suratu aramani kɔnɔ alamahul bayan da min dira adamaden ma Dieu a donné eh, alamahul bayan, Dieu a donné eh, la parole à l'homme pour, pour qu'il puisse s'exprimer. Donc Allah ye da de di adamaden ma a bɛ se ka kuma fɔ cogo min na kuma min bɛ sariya kɔnɔ kuma min yamaruyalen don kuma min ni bonya b'a la bonya bɛ kuma jumɛn la kuranɛ ye kuma min fɔ bonya bɛ kuma jumɛn la ala ala ka ala ka laɲiniw ala ka sariyaw bonya bɛ olu de la k'i da don karisa cɛ ka ɲi o ye bonya tiɲɛ ye o ye da ma yamaruya k'o fɔ karisa wulila sisan n y'a kɔrɔfɔ o ye sariya tiɲɛ da ma yamaruya k'o fɔ da in ma yamaruya maa yɛrɛ tellement que i b'a bɔ i da yɛrɛ yɔrɔ min na k'i i hadamaden ɲɔgɔn kan a kɔrɔfɔ a jurumu tɛ kun sankolo ni dugukolo la donc parce que da ma yamaruya la da yamaruyala fɛn minnu na e tɛ k'i da don o la an ma silamɛ dɔw ye tellement que u ye nin fɛn ninnu dɔn hali ka kuma mɔgɔw fɛ hali k'u sigi ka baro kɛ a bɛɛ ka gɛlɛn u ma dɔw b'a kɛ juguya ye juguya tɛ u y'a ɲɛɲini u y'a ɲɛdɔn ala y'a fɔ cogo min na o bɛ k'a kɛ ten nin

aw ni ka watujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum donc ala kama ka tila k'aw bolo nafolo bɔ k'a di ala ka diinɛ kama e, e, e, ɲali kama ala ka diinɛ ɲɛtali kama nin de ye jihadi ye nin de ye jihadi ye nin de ɲininen don silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko ni nin de kɛra ko nin de ka ɲi an ma donc ɛɛ n y'o de fɔ a ye cogo min na komi nin ye ko daminɛ ni ala ni kira sɔnna ma n balima alisilamɛw minnu bɛ ka n lajɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka n lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fo aw tulo bɛ maa min mankan na sisan bagadaji musa denkɛ mori tarawele don n bɛ n ka telefɔni nimɔrɔ d'aw ma

00223 70 24 65 41 n'a o nimɔrɔ de bɛ whatsapp kan ni ala sɔnna ma nin video fɔlɔ nin video bɛ sen na n bɛ ka video bila donc nin ye a nin kun ye min ye ka hadamadenw hakili lajigin ala la ni ala sɔnna ma an bɛna to ka zikuru kɛ zikuru kɛli tɛ ko kɔlɔsi ta ka wurudi kɛ zikuru kɛli tɛ ko ye kalima da zikuru kɛli de ye ka ala tandoli kuma fɔ ni ala sɔnna ma silamɛw nin ka kan bɛɛ ka kɛ bɛɛ ka activité de ye donc ni ala sɔnna ma n bɛ hakɛto ɲini bɛɛ fɛ n ye denmisɛnnin de ye denmisɛnnin kuma don maakɔrɔ kuma tɛ ni n filila yɔrɔ min na nimɔrɔ b'aw bolo a ye n wele a ka n bɔ fili la donc ka d'a kan ne tɛ foyi dɔn wa ne yɛrɛ bɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn de bɛɛ bɛ ka dɔɔnin de ɲini ko in na bɛɛ bɛ dɔɔnin de sɔrɔ a la fɛnɛ donc hakɛto bɛ nin kuma la kuma bɛ maa dun donc an bɛ sɔrɔ ka fatiha ta